ee maazị dibịa upon akwụkwọ niile ị gụrụ mahadum niile ị gụrụ oyibo niile si gị n'ọnụ apụ ilọgiridim imegiridim ihigiridim zimzim ọ dị o grammar niile ị na-asụ na omenala niile ị ma na fact niile ị ma ka ọ bụ because of naira and kobo mere i ji wee wụọ your dignity n'ana because of ego naira and kobo ego birthday ka ọ bụ ego yes happy birthday now birthday money ka i ji wee tụtụrụ ikenga gị wụsa ya n'ala gwa nwoke ibe gị sị ya zọdo ọkpa n'elu ọ na-azọ na-agbacha na-azọ na-amacha ikenga makwa ebe ikenga akpụkpọ agụ akpụkpọ anụ i ji aka gị wee tụrụ onwe gị mechie ka ntechọn n'ime kwubie okwu n'ime n'isi a because i ji ikenga aha aba flight mbọsị ị nwekwara problem with ndị APC na airport o nwekwa mgbe i ji wee lekọta nnọọ wepụta ikenga gị dowe n'ana zọdo ọkpa wee gbaa mba ma kwuo okwu i kwughe ọ dị mba niile ị na-aba ma mgbe ị na-accuse gọvanọ Soludo i wepụtakwaghị ikenga gị n'ana zọdo ọkpa na ya wee kwubie okwu ọ dị mba niile ị na-aba maọbụ onye kwuo takụrụ ya o nwekwa mgbe i ji wepụta that ikenga aha ọkpa o ruo na birthday Obi Cubana because of dollar a ga-efe gị maọbụ pounds a ga-efe gị asịkwa m na ife ego adịrọ mma ụkwụ ya gbere shuga n'ọnụ ọ gbụpụ mana a na-efegodi gị ego a mara na ọkọ na-akpa na anya uhie anaghị ehie i wee sị nnọọ ndị Obi nwanne m egwa mgbe o jisi gị kopụta ikenga gị n'ọ gị nwa mmanya na-egbu ka nkwụ ọ dị nnọọ ka mgbe mmanya gbuchara ada ada ada Fero ka ọ bụ ada gịnị nwanne a bịa sị ya gịnị ka a ga-emere gị ọ sị sị gburu isi John the Baptist mmanya wee gburu Fero gbucha ya wee demand ihe ọ na-ekwesịghị demand according to etu e si kọrọ ya na Baịbụl ka ya bụ nkwụ bịa gbuchaa ya ị ṅụcha Hennessy ị ṅụcha Moet na Dom Perignon ṅụcha mmanya ike na mmanya niile gbasiri ike na blue label na 21 years mmanya gbuwezie gị i wee werezie i wee werezie ikenga gị wee dowe n'ala wee sị Obi ngwa rigoro na ya Obi wee were shoe galara ọnụ wee na-azọ ikenga gị na-azọ ya na-azọsi aja na ya na-azọ ya ka carpet na-azọ ya ka mat ọ zọcha gbacha ya gbacha still ọ zọcha onye na aha ọ zọrọ ọ tụkwasịha 1 naira n'elu ikenga a ka a wee kpọnye mmụọ nsọ ikenga wee pụta gị nwa sịkwa ka bend kwa down korokwa ikenga gị wee mee gịnị jebe na stage ha emechaa wepụta ire amịcha ụmụ gọlị bụ ndị ya asa isi ị sụghara oyibo ozugbo ndị na-amaha English amapụta ị na-eme omenala Igbo mana ị pụta ihe dị gị n'ọnụ bụ sọsọ English English ị nweghị ike ịpụta sụọ Igbo complete one hour non-stop ọ bụ sụọ Igbo complete 10 minutes non-stop na-etihe English kezi ihe ya amụtazi n'aka gị wa bụzi maazị ị zara nwa afọ igbo maazị dibia mana ị chọrọ ime teaching gị ọ bụrụ na English maazị uche gị dịkwa n'ihe ị na-eme o anyị akpọghọ gị asị kama na ihe eji chọọ ofu nnukwute ebini ọcha ofu ebini ọcha ọjị na anọ ee ji asaa wee kpọọ n'ikwu ike nga ahụ a zọrọ ọkpa if not ihe i kotere isi gị